an ya foli bɛ sashar tv filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ni ala ka diɲɛ ye an bɛna ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya min kan bi o le ye sunkalo su tan laban sunkalo tile tan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la layilatulu kadiri yann'an bɛ don an ya mawudu kɔnɔ an bɛ an fa fo an'an ɲɛ jɔyɔrɔ Asayidi sherifu usmani madani haidara ale min ye nin bɛɛ lajɛlen sababu ye diɲɛ si jan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ni lafiya bɛ ala subahana wa taala bolo ala k'o di ani a n'a denbaya bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo sashar tv kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'an ye sashar tv kɔnɔ an ya foli b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an ya sayida tɔgɔ la ale min ye nin tv nin yɛrɛ eh, sababu ɲuman ye asayida aba haidara an bɛ tunga le la ala y'a tunga diya an n'a la ala y'a tunga ɲɛmalo an n'a ma i komi n y'a fɔ cogoya min na an ya bi mawudu a bɛ boli la ɛɛ sunkalo tile tan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la layilatulu kadiri an bɛ sigi yɔrɔ min na an tɛna foyi fɔ nin sigi yɔrɔ in na yan bi ko an ma deli ka min mɛn fɔlɔ nka hakililajigi a bɛ mumini nafa i komi ala b'a fɔ la kira ɲɛ na cogoya min na halisa ala ka layilatulu kadiri bila an si kɔnɔ layilatulu kadiri su le su min bɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ

ni jigili ye kuranna ye yani ka kura a ye jibirila ye yamaruya k'a ye jigin ni kuranna ye ka bɔ lawuli mafuzu kɔnɔ ka na bayitil izi kɔnɔ diɲɛ sanfara la o bɛ mun le yira an na ko su le bɛ su min ka bon kosɛbɛ kuranna bɛɛ lajɛlen dafani o tun bɛ ala subahana wa taala bolo lawulimafuzu kɔnɔ nka ka bɔ n'a ye lawulimafuzu kɔnɔ ka na bayitili izi kɔnɔ o kɛla layilatulu kadiri su lon a tala bayitili izi le kɔnɔ sisan dɔɔni dɔɔni ka jigi an ya cibaga ma dunuya dugukolo kɔ kan ni min jigi wagati sera ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ an kotigi mahamadu kan Nin b'a yira an na ka fɔ ko layilatulu kadiri su ye su le ye su min ni bonyabaw b'a kɔnɔ wa nafabaw b'a kɔnɔ wa kobaw kɛl'a kɔnɔ wa yuuminulu muslimuna biana hazihi layilatu hayiru min alifi sahari silamɛw bɛ limaniya ka fɔ ko nin su nin k'a ka fisa ni kalo waga kelen ye

nin su nin k'a bɛ na sunkalo su tan laban kɔnɔ laadala lon dayaganinw la i komi sunkalo tere mugan ni kelennan su mugan ni sabanan su mugan ni loru mugan ni wolonwula mugan ni kɔnɔntɔn yanni laadala a bɛ na olugu le la nka lɔnnibagaw gbiliyala min de kan o de kɛla mugan ni wolonwulanan lon su ye ni an bɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ kira ya kuma b'a yira an na k'a fɔ sallallahu alayhi wa salam taharrawu laylatal qadri fi ashr al awakhir min ramadan muttafiq alayhi ko an ye layilatulu kadiri ko an y'a ɲini tele tan laban kɔnɔ sunkalo tele tan laban kɔnɔ nin hadisa nin a b'a yira an na k'a fɔ ni sunkalo tele tan laban sela an k'an jija alabato la kosɛbɛ walasa an ka se ka an ya layilatulu kadiri sɔrɔ a la cogoya min na sabu a ka siya ni san bi seegin baara ɲuman ye san bi segin i bɛna baara ɲuman min kɛ san bi segin kɔnɔ walima san bi segin ni kɔ n'i ye layilatulu kadiri su n'i y'a sɔrɔ bato la i komi ala b'a ɲini an fɛ cogoya min na i bɛ baraji min sɔrɔ ka siya ni san bi segin ye halisa ala ka nin suba nin bila an si kɔnɔ an aishata radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam

sunkalo tele tan laban donna ko kira tun bɛ a laɲɛnamaya a bɛ a laɲɛnamaya yanni a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ bato la a b'a su bɛɛ lajɛlen laɲɛnamaya a tɛ sunɔgɔ a kɔnɔ kuranakalanw la nafila seriw la ale ni zikiriw la o n'a ɲɔgɔnnaw wa kira tun tɛ dan o ma dɛ a tun b'a somɔgɔw lawuli walasa o bɛɛ lajɛlen ka jɛ cogoya min na ka nin su laɲɛnamaya sabu su nin a nafa kama kira a tun b'i jija bato la kosɛbɛ wa a tun bɛ a ya kurusi jara siri yanni a tun tɛ se a musow ma a wagati kɔnɔ bɛn kɛla nin hadisa nin kan nin ye hadisa wɛrɛ tuguni min minɛna an ba aisha fɛ ala ka diɲɛ ba ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fi ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi ko kira tun kɛla ni sunkalo sela a kun b'i jija sunkalo kalo la alabato la kosɛbɛ ka tɛmɛ kalo tɔw kan yanni a tun bɛ bato min kɛla kalo tele tan ni kelen tɔ ninnu kɔnɔ ni sunkalo bɔla kira tun b'i jija alabato ma ka tɛmɛ kalo tɔw kan a bɛ dɔ fara a ya cɛsiri kan sunkalo kɔnɔ a bɛna k'a yira an na tuguni ko nka ni sunkalo tele tan laban yɛrɛ fana ni sela a ye jija min kɛ tele mugan fɔlɔ kɔnɔ a tun bɛ dɔ fara o kan tele tan laban kɔnɔ sabu

an ba ayisa ye kira ɲininka nɛɛma ni kisi b'a ye ko ni n y'a lɔn ko ni ɛɛ ko ya rasulallah ni n y'a lɔn ko tigitigi ko nin su nin leilatul kadiri su ye ko n bɛ mun fɔ a kɔnɔ an ba ayisa le b'a la ka kira ɲininka ten kala salalahu alayhi wa salam

yafa ka di i le ala ye yafa n ma i b'o fɔ ni majigi bɛɛ lajɛlen ye allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya an tigi ala i le yafa masa ye yafa ka di i le ala ye yafa n ma walahi ni jɔn b'a la ka a ya ala wele ni majigi ye ka ala ka se kɔrɔta yira k'a yɛrɛ ka lagafoniya yira mun ala k'an jaabi a ka kan ni sunkalo tele tan laban sela a suw kɔnɔ an ka to ka nin zikuru fɔ ka caya ka tɛmɛ an ya zikuru tɔw kan ni telefɛ yɔrɔw le an b'an ya bololabaaraw la an bɛ ko ko la n m'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ala ko tɛ se ka fɔ yɔrɔ min na i komi ɲɛgɛn n'a ɲɔgɔnna ninnu n'o tɛ n'i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ to ka nin duwawu laseginkɔ seginkɔ halisa ala ka yafa ne n'aw bɛɛ lajɛlen jurumu ma rawahu muslim ni hadisa ni filɛ nin ye muslim ye a ma fila wa kana sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi ashr al-awakhir wa atakafa nisa'uhu min ba'di ko kira tun kɛla nɛɛma ni kisi b'a ye a tun bɛ itikafu kɛ sunkalo tele tan laban kɔnɔ yani a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ a tɛ kɛ dɔ wɛrɛ la ala batoli yɔrɔ dɔrɔn kɔ n'a tɛ kurana kalan na a bɛ zikuru la walima a bɛ nafilaseri la o n'a ɲɔgɔnnaw k'a yɛrɛ tɔ gbɛrɛ ala la halisa mɔgɔ min gbɛrɛnin bɛ ala la ala ye mɔgɔ min kanu kira ale ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ɔhɔ ni layilatulukadiri ni sunkalo su tan laban nana se layilatulukadiri bɛ o min kɔnɔ kira ale tun bɛ i yɛrɛ gɛrɛ ala la halisa ni ala welew ye o tuma mun bɛ e ni ne ma sisan ka kira ladege e ni ne durumutɔ o min durumutɔ o min na o tuma halisa ala ka alabato sɛbɛsɛbɛ dusukun don an kɔnɔ wa kira yɛrɛ fatuni kɔfɛ dɛ kira musow olu ye kira ladege itikafo la misiri kɔnɔ n'an bɔla ye an bɛna daɲa fila fɔ layilatulu kadiri fisamaganciya kan ni ala ye min nɔgɔya an ye alihamudulila layilatulu kadiri a fisamaganciyaw kɔnɔ su le bɛ su min na a barika ka bon wa su min fani bɛ baraji sɔrɔ kow la ani hɛrɛma kow la hɛrɛ minnu ka bon ani ɲumanyaw la min b'a la ka min bɛ an ya mizanu gbiliya yaani kiyamalon sumalikɛfɛn fila min bɛ yen juguman ni ɲuman bɛ bila min kɔnɔ n'i ye layilatulu kadiri su n'i y'a labaara labaara cogo ɲuman na i ya mizani hasana yaani i ya ɲumanya mizanu o bɛ giliya kɔnɔ mun bɛ e ni ne ma e ni ne durumutɔ an tɛ ala yafa ɲini ka ala subuhana wa taala bato k'an yɛrɛ gbɛrɛ an yɛrɛ gbɛrɛ ala la walasa an ya ɲumanya mizani bɛ se ka fa cogoya min na a bɛ layilatulu kadiri su eh, kɔnɔ a nafaw la kuranna jigila a kɔnɔ donc o b'a yira an na k'a fɔ fisamaganciyaba le bɛ layilatulu kadiri la sabu fɛn jigila a kɔnɔ fɛn min ka bon min ye alikuranna ye kitabu min ka bon ni kitabu bɛɛ lajɛni ye o ye alikuranna le ye a bɛ layilatulu kadiri eh, su fisamaganciya la san kɔnɔ mɔgɔw ya harijɛgɛ ani si i bɛna ko minnu sɔrɔ o kɔnɔ latigɛ min bɛna jɔn sɔrɔ a jɔn sɔrɔ san kɔnɔ o bɛɛ lajɛni bɛ latigɛ layilatulu kadiri su kɔnɔ ni o su nana ka na e sɔrɔ i b'a la ka ala wele i seko la i ŋaniya gwɛni le ka taga ala subuhana wa taala ma ka taga kira n'a bɔnnaw ma ani ka taga ala ka danfɛnw ma mun de la ala tɛ ɲuman sɛbɛ i kun o tuma n'i ya latigɛ sɛbɛ wagati nana ka n'a sɔrɔ e jijani bɛ ala subuhana wa taala batoli la i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'o ye hɛrɛba le ye ala ka an kɛ nin baara ɲumanw kɛbagaw ye layilatulu kadiri su a fisamagancɛya kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ jigin a kɔnɔ layilatulu kadiri su ɛɛ eh, layilatulu kadiri su a fisamagancɛya la mɛlɛkɛw bɛ jigin ka bɔ san na ka na dugumakolo kɔ kan wa jibirilayi yɛrɛ fana bɛ jigin ka fara mɛlɛkɛ tɔw kan min ye mɛlɛkɛ kuntigi ye hinɛ ye ka na dugukolo kɔ kan jibirilayi ale tun bɛ jigi le sɔn ka na ka na kiraya lase kira ma ka na ka na wahayu di kira ma kiraya lasenin kɔfɛ a tun bɛna ka na wahayu di kira ma wagati ni wagati a ka to ka kuranaw ta kurana aya min kan ka jigin wagati min na ani min ni jigin sababu sera a bɛ o ta ka n'o di kira ma kabini o dun eh, kira fatola nɛma ni kisi b'a ye jibirilayi tɛ jigi tuguni jibirilayi ta jigi dunya kɔnɔ dugukolo kɔ kan o ye hɛrɛ le ye dugukolo na a kɔnɔmɔgɔw ma bon jibirilayi ale tɛ jigi belen a bɛ jigi lon jumɛn ni lon jumɛn le la sisan fo n'o kɛla layilatul kadiri ye o b'a yira n na k'a fɔ a ka kan an y'an jija an ye alabatow la kosɛbɛ k'an kɔnɔ gwɛya ka taga ala ni ala kira ma ani an damadenɲɔgɔnw ma walasa an ka nin su ni a baraji a n'a nafa a n'a barika sɔrɔ halisa ala ka a bila an si kɔnɔ kɛnɛya ni lafiya la layilatulu kadiri su baara ɲumanw bɛ caya a kɔnɔ ɲumanyaw bɛ caya a kɔnɔ ko nafama belebelew bɛ caya a kɔnɔ wa alabatow ka ca a kɔnɔ a bɛ layilatulu kadiri su kɔnɔ jurumuw bɛ yafa a kɔnɔ ani firi jurumu yaani i firila ka jurumu minnu kɛ olu bɛ yafa a kɔnɔ n'i ye ala subahana wa taala wele n'a ye i komi an tɛmɛna a la hadisa la cogoya min na eh, an ba ayisa tun bɛ rasulu ɲininka la minkɛ an bɛ to ko an kan ka o duwawu le fɔ ka caya ka to k'a fɔ alahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni an k'o fɔ ka caya walasa an jurumuw bɛ yafa a kɔnɔ o b'a yira n na k'a fɔ ko fisamaganciyaba le bɛ nin su belebele nin kɔnɔ wa baraji sɔrɔko baw le b'a la ala subahana wa taala yɔrɔ yaani n'i ye dɔrɔmɛ kelen kɛ saraka ye ala bɛ o dubule i ye n'i ye fila kɛ saraka ye ala b'a dubule i ye wa n'i ye yatimaden kelen abiye a kɔnɔ ka ɲumanya kɛ yatimadenw ye walima muso cɛ sabagatɔw ye i bɛ baraji min sɔrɔla kalo tɔw la su tɔw la layilatulu kadiri su o baraji bɛ dubule a kɔnɔ o tuma n'an bɛ n'an bɛ promo ɲini nin ye promo dɔ ye ala subahana wa taala ka promow la min ka bon kosɛbɛ a n'a nafa ka bon ka tɛmɛ kalo waga kelen baraji kan halisa ala ka nin bila an si kɔnɔ kɛnɛya la a bɛ layilatulu kadiri a nafaw la a fisamagancɛyaw la ee, a bɛ lankoloya ka bɔ ee, kojugu ma yanni kojugu tɛ k'a kɔnɔ wa jurumu yɛrɛ tɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'i le mɔgɔ min y'a kɛ i komi a ɲinina an fɛ cogoya min na wa sekurite bɛ kɔrɔta a kɔnɔ yanni an bɛɛ bɛ bila garanti la ani kisi b'a kɔnɔ wa baara ɲumanw bɛ kɛ a kɔnɔ ni eh, minnu valɛrizen ye yanni n'i ye baara ɲuman min k'a kɔnɔ o valɛri bɛ bonya ka tɛmɛ wagati tɔw baara ɲumanw kan ala subahana wa taala yɔrɔ o bɛ min yira an na ka fɔ an k'an cɛsiri alabato la a kɔnɔna la ɲumanyaw kɛli ye e kana jɔn a la dɛ kɛmɛ fila ni min b'i bolo waga fila ni min b'i bolo waga tan ni min b'i bolo n'e jɔnnen b'a la a ta k'a di dɛsɛbagatɔ dɔ ma min tɛ se ka kɛmɛ kunko ɲɛ a yɛrɛ ye i bɛ baraji min sɔrɔ o la layilatulu kadiri su kɔnɔ n'i y'o kɛ kalo wɛrɛ la i t'o sɔrɔ o la yanni kalo wɛrɛ ta waga kelen nafa waga kelen nafa i b'o baraji de sɔrɔ layilatulu kadiri kɔnɔ o tuma na la ala ka an nafa ni layilatulu kadiri bonya n'a barika ye an k'an kɔnɔ gɛya ka taga ɲɔgɔn ma an ye fisamagancɛya minnu fɔ nin ye mɔgɔ fila bɛ yen yanni jamakulu fila bɛ yen olu t'o denw kɔnɔ o jamakulu fɔlɔ ye jɔn ye hali n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ni musirikuya misikala zarati bɛ i dusukun na e tɛ a fisamancɛya dɔ sɔrɔ yanni an kana ala bato ka tila ka an yɛrɛ sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min ni ala subahana wa taala tɛ kelen ye n'i ye mɔgɔ min sɛmɛnen bɛ fɛn wɛrɛ la min ni ala tɛ kelen ye e tɛ nin fadila fisamagancɛya min fɔla nin kɔnɔ i tɛ o sɔrɔ ani a mɔgɔ filanan mɔgɔ minnu ni mɔgɔw juguya b'o o kɔnɔ k'o juguya wara hata fo ka taga datigɛndala b'o o kɔnɔ olu mɔgɔw tɛ dɔ sɔrɔ layilatulu kadiri su fisamagancɛya barajiw la fo n'a kɛla i ka i badenma dɔ ka a lagoyaɲɛ walima k'a juguya walima k'i datigɛ a la ala yɛrɛ kama ɔhɔn o bɛ se ka kɛ yanni y'a ye ko dɔ la ko min ye ala kota ko ye ko min man di ala ye ɔ i ye i dusumangoya o yira a la pour que a ye se k'a dabila cogoya min na a n'o kɔni kɛra i bɛ don a kɔnɔ parce que i m'a kɛ i yɛrɛ ni dungɔ kama i y'a kɛ ala le kama nka min kɛla i yɛrɛ ni dungɔ kama k'i mɔgɔɲɔgɔn lagoya ɲɛ ka i mɔgɔɲɔgɔn fɔ ka yɔrɔ tiɲɛ a kɔfɛ k'a sɔrɔ ala kama baara tɛ k'i datigɛ i mɔgɔɲɔgɔn na k'a sɔrɔ ala kama baara tɛ e tɛ don nin fisamantiya babu kɔnɔ halisa ala ka nin kaloba nin ala ka timɛ d'an ma ka layilatulu kadiri bila an si kɔnɔ a ka kan an y' an cɛsiri sunkalo tile tan laban kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a fɔla le ko an ye layilatulu kadiri ko an y'a ɲini su tan laban kɔnɔ mais wagati kelen ma yira an na dɛ ɔhɔn laada minnu fɔla o le kɛla su loru nin ye mais lɔnnibagaw gbɛlɛyara min kan o kɛla mugan ni wolonfila ye donc ne balima cɛ ne balimamuso mun bɛ e ni ne ma ka daminɛ mugan na fo ka taga se seli kɛnɛ ma an ka an ɲɛsin ala ma ka an wasa don an ya kuranna kalanw la an ya nagafila seriw la an ya zikiriw la an kɔnɔ gwɛnin bɛ ka taga ala ma an ma fɛn fara ala kan an kɔnɔ gwɛnin bɛ ka taga kira na bɔnnaw ma an kɔnɔ gwɛnin bɛ ka taga an yɛrɛ danfɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ ma an bɛ fɛn min kanu na an yɛrɛ ye an b'a la k'o kanu an baden silama ye an tɛ juguma min ɲinina an yɛrɛ ye an bɛ ala darila ala ko n'o o se an jɛ ɲɔgɔn ma cogoya min na an y'a damadon ɲɔgɔn ma cogoya min na n'o kɛra i bɛ layilatulu kadiri su nafa ni barika ni bonya min fɔla la i b'o sɔrɔ anw si man ca tuguni nka san bi seegin o ka eh, baraji min b'a la a ka ca ni san bi seegin baraji ye n'an ye barajima ko minnu kɛ kalo tɔw la n'i ye layilatulu kadiri sɔrɔ i b'a sɔrɔ fo ka taga se nin degré la ne balimaw si tɛ an nugu min na bi anw si man ca san bi naani san bi saba san mugan dɔɔni dɔrɔn a sala o tuma na la mun de b'a to an bɛ se ka san caman baraji sɔrɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ ma balo ka se o ma an ka to ka an bɛ si dama damani min sɔrɔ la layilatulu kadiri minugu bɛ na Eh, sɔrɔ an bolo o kɔnɔna la an k'an jija k'an ɲa alabato caya k'an ɲa ɲumanyaw caya k'an ɲa sarakabɔw caya